Bliain ó shin, d'fhuiling Aontroim briseadh croí agus eachtra chuig an gcroí iontu nuair a bhí aon chúilín is tríocha idir iad agus an Iarmhí sa Mhuileann gCearr. An éireodh leo ardú meanma a thabhairt dá lucht leanúna i mBéal Feirste? Nó an gcuirfeadh an Iarmhí lena dtréimhse buacach i Roinn 3 den tSraith Allianz? Mícheál Ó Drisleáin, i mbun tráchtaireachta. Tá foireann láidir roghnaithe ag Andy McEntee don chluiche tábhachtach seo. Michael Byrne a thosnóidh sa chúl agus cosantóirí láidre os a chomhair le leithéidí Eunan Walsh agus Joseph Finnegan. Colm McLarnon agus Conor Hand a thosnóidh i lár páirce d'Aontroim agus ó thaobh scórála bígí ag faire ar Patrick McBride, Rory McCann agus an lántosaí Pat Shivers. Tá trí athrú déanta ag an Iarmhí, dhá cheann acu sa líne leathchúil agus Jonathan Lynam agus Daniel Scahill ag teacht isteach agus an t-athrú eile déanta ins an líne lántosaigh, níl Stephen Smith ar fáil don Iarmhí, tosnóidh Conor Dillon tráthnóna. Siar a théann siad ansan. Ceithre chluiche as ceithre ceann buaite ag an Iarmhí. Tús maith sa gcomórtas sraithe. An ceann seo ag dul thar n-ais. Obair mhaith déanta ansan ag Rónán Wallace. Ag a deireadh an pas ag teacht isteach. Tá spás istigh ansan. Smachta go hálainn ag David Lynch. Seans ansan ar. Cúilín. Á! Gluaiseacht iontach ansan ag an Iarmhí. Iad gafa chun tosaigh. Jason Daly, arís ceann anseo ag oibriú i bhfábhar Aontroim, an t-ádh leo ansan ag teacht amach, tá an captaen, Dermot McAleese, pas cliste isteach anseo, seans ar chúilín an ceann san ag Dominic McEnhill agus é sin tomhaiste go maith aige, tá muid cothrom arís. Beidh Aontroim sásta leis an taispeántas go dtí seo ins an chéad leath. Kavan Keenan ag teacht chun tosaigh mar chomhluadar ansan tá Ray Connellan. Keenan fós ag dul uillinn an-ghéar. Seans ansan. Cúilín! An ceann seo thar an trasnán. Sin cúilín an chluiche. Rogha iontach déanta agus uillinn ghéar ach críoch den scoth. Thar n-ais anois le David Lynch. An dualgas cosanta thar n-ais ar Aontroim. Seans ansan ag Danny McCartan. Fós ag dul leis an deasóg. Iarracht ard ag McCartan agus é sin thar an trasnán. Cúilín idir na foirne ag an mbriseadh. le seilbh ag Ronan O'Toole. Feiceálach go maith insan chéad leath. Pas cliste isteach ansan. Spás. Deis ar chúilín an ceann san ag Conor Dillon. Agus scór maith ansan ag tús an dara leatha ag an Iarmhí. Bhíodar láidir sna cluichí deireanacha tar éis leath-am. Tús maith ansan. Sam McCartan. An pheil á bogadh níos tapúla anois, iarracht ana-ghéar ag teacht isteach ansan, scór iontach ag Ronan O'Toole. Trí chúilín anois idir na foirne. Anois deis ag an Iarmhí, tá siad ag tiomáint isteach ró-éasca lámh in airde ansan, an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt agus seans ansan ag Rónán Wallace fé bhrú leis an gciotóg, imithe thar an trasnán arís. Scór maith eile. Cuma ar Andy McEntee go bhfuil sé beagáinín buartha leis na scóranna atá géillte ag tús an dara leath. Anois Aontroim ag lorg inspioráid, scór éigin, Patrick McBride, pas cliste isteach ansan, B'fhéidir go bhfuil oscailt éigint ansan ag an gcaptaen, sin é Dermot McAleese agus é sin de shástacht don lucht leanta áitiúil. McAleese an captaen le scór maith. In airde a théann siad ach an briseadh ag oibriú amach do Sam McCartan. Roghanna ar dheis agus ar clé, triálfaidh sé leis an gceann san é fhéin. Scór maith ag McCartan. Roinnt scóranna an-mhaith tógtha ag an Iarmhí sa chluiche go dtí seo agus an bhearna sínte go dtí ceithre chúilín. Deis anois áfach ag Marc Jordan, ag tiomáint díreach tríd. Seans anseo ag Aontroim ar chúl trasna an chúil, deis ag an deireadh. Áh! Mí-ádh ceart ansan ar Aontroim. An maide trasna buailte, bhí seans iontach ansan. Címid an pas ag teacht isteach díreach ó Jordan. Deis iontach, ach mí-ádh ceart ansan orthu. Seans glórmhar ar chúl imithe ar strae. Anois Aontroim ag neartú le cúpla nóiméad anuas. Seilbh ansan ag Declan Lynch. Tabharfaidh sé fé chúilín. An ceann san ag casadh thar an trasnán. Scór maith ansan ag Lynch. An bhearna thar n-ais go dtí dhá chúilín. Athrú á dhéanamh anois ag an Iarmhí. Tuigeann siad go bhfuil Aontroim ag feabhsú. Ray Connellan. Spás go leor anois ag Conor Dillon. Á, pas álainn ansan ag an Iarmhí agus deis ar chúilín eile ag Andrew McCormack. Ana-chríoch ansan ach pas foirfe isteach chuige. Bhearna sin sínte amach arís. Ceann ag dul thar n-ais Kieran Martin ag gearradh isteach, seans b'fhéidir ar chúl. Tá siad sásta an cúilín a thógaint ach arís ba cheart go mbeadh sé sin glanta ag Aontroim. Anois ar an dtaobh eile, seans acu siúd. Ceann contúirteach imithe isteach sa chearnóg, ag preabadh, ag preabadh ach níl sí imithe isteach sa líontán. An Iarmhí ag marachtacht go contúirteach istigh ann. Címid arís tuirlingt istigh ansan. Deis, b'fhéidir, nó leathsheans ansan ar chúl, tháinig sé trasna, bhí seans ansan ag Mark Jordan ach ag an deireadh, an iarracht stoptha agus glanta ag an Iarmhí. Ceithre chúilín eatarthu i gcónaí. Seo chugainn Rory McCann. Ceann sin, ann isteach arís, tá siad ag lorg cúil, b'fhéidir go bhfuil deis, ó stoptha! An-mhaith arís ansan ag cosantóirí na hIarmhí. Agus an fheadóg dheiridh séidtithe, bua tuillte acu go deireadh, throid Aontroim go deireadh ach ag an deireadh, ceithre chúilín eatarthu, trí chúilín déag ag an Iarmhí, náid a naoi ag Aontroim.